nwanne anyị nwoke bụ Ozoemena nwa Nsugbe gụrụ n'egwu wee jụọ sị ọ bụzikwa ọgwụ ka unu na-agwọ ihe enwe ọ bụzikwa ọgwụ ka unu na-agwọ kpatara na ọgwụ adịghị elezi ile esokwala m jụa nya bụ ajụjụ ọ bụzikwa ọgwụ ka unu na-agwọ ihe a na- n'anị Igbo kpatara na ọgwụ adịghị elezi ile ọ bụrụ mgbe gboo mmadụ chọrọ ịgwọ gị ọgwụ ọgwụ ọgwụ amụsụ na amụsụ na-enye nsogbu a na-agwọ ọgwụ amụsụ without any money a na-enye ọgwụ ya n'efu ọ bụrụ afọ na-alụ mmadụ ka nwanne anyị nwoke si kwuo ọ sị na e were ọgwụ nye gị a sị gị were ọgwụ ka ị naba ọ bụ sọ ọgwụ lụrụ ka ị bịa wetali ya ego mana today ọ dịghịzi etu a maka four four decking na three three decking mana today is not all about four four decking again it's about Bugatti it's about hotels it's about so many things ọgwụ ọgwụ ọgwụ adịghị elezi ile ọgwụ na-abụzi lele bụ isi mmadụ weta nke a mee nke a mee nke a mee nke a si wee bụzi problem na that's why anị Igbo ji wee ghasasịa pịtọsịa because of nonsense because of oke ọchịchọ because of ego same thing goes to our pastors the way they are doing things now the way they are pastoring people now is unbelievable it's all about money they don't care about every other any other thing except money ị mebisịa obodo bata n'ụlọ ụka e chie gị echichi i wetara ego bata n'ụlọ ụka e bulu ọka nweta ihe ọ bụla ị na-eme as long as i ji ego there's no problem they will accept you they will give you title they will respect you yes it's all about money so m jụọ ọ bụzi ụka ka a na-aka ihe a ka o nwere ihe ọzọ a na-eme ka ọ social club ka anyị na-eme according to our brother kwuru na Ozoemena nwa Nsugbe sị ọ social club ka a na-eme ihe a ka ọ bụ ụka ka a na-aka I still asking that question because the the gwọ ọgwụ that time okite ka ọ na-eme okite ka ọ na-eme mm okite ka the the main that is the okite ka onye niile na-emezi ọ bụzi ọgwụ ka a na-agwọ ihe a ka ọ gịnị ka a na-eme mebisie obodo o nwezi obodo enwerọzi nsọ o nwezighị ihe obodo na-asọ onye ọbụla na-eme ihe sọ ya if you see our so called native doctors the way they are parading with nwaanyị ụmụ nwaanyị na-eme ọtọ nọ na-eme ihe lụla na-eme ọrụ akwụ you ask yourself ọ bụzikwa ọgwụ ka a na-agwọ ihe a the same thing goes to our, our, our pastors they changing woman like clothes they change woman they marry divorce they marry divorce they do all sort of things ị na-ajụzi onwe gị ọ kwa ụka ka a na-aka o nwezi ihe bụ alụ n'obodo o nwezi ihe bụ nsọ so many things na-eme everybody na-eme etu o si masị ya m wee jụkwa gị na ọ bụzikwa ọgwụ ka a na-agwọ ihe a ka ọ bụzikwa ụka a na-aka o nwee ihe ọzọ anyị na-emezi na bụrụ ka occult ka a na-apractice na ọ dibịa ka a na-eme occult ka a na-eme occultism ka a na-apractice na ọ dibịa ka a na-eme gosi na ihe adịgo too much check out what is happening in our our Igbo nation Every, a lot of things is happening alụ na-eme tọrọ na-eme so much wahala so much trouble o nwerọ ihe na-aga aga kidnapụrụ a tọlụ ntọ mmadụ efuru something mmadụ apụọ ara akụ ya ọbụla akụ so many things na-eme so wee jụọ sị ọ bụkwa ọgwụ ka anyị na-agwọ ihe a ka ọ bụ ụka ka a na-aka ka o nwere ihe ọzọ anyị na-eme okwu ka m sị ka m kwuo n'ụbọchị tata ka emesịa